alors ne balima aw ni ɲɔgɔn kuma seku tunkara le politologue depuis new york an fa n'o ye mohamɛd ali bacili ye a taara kidali n taara a taara kidali kun kelen min na dɛ erebeliw ko ko mali sɔrɔsiw tɛ don kidali ko mali autorité tɛ don kidali mohamɛd ali bacili de filɛ ka taa olu ka fɛti la fɛti dɔwɛrɛ tɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ maliyɛn ye koyi mohamɛd ali bacili de yer'o kɛnɛ kan aa ne fa i ye maliyɛnden bɛɛ jigila tigɛ dɛ hali ye fu fa fu nin foto bɛ yira aw la a ye mohamɛd ali bacili lajɛ dɛ nin ye an fa mohamɛd ali bacili de jɔlen ye ɛmɛnɛla mɔgɔ ka darapo kɛrɛfɛ mali sɔrɔsiw kantigɛli min kɛra 2012 la kudeta wagati la darapo min tara ko o gulɔ an ka an ka sɔrɔsiw la k'o kantigɛ maa minnu y'o kɛ mohamɛd ali bacili filɛ ka t'i jɔ olu ka darapo de kɛrɛfɛ mohamɛd ali bacili an fa mohamɛd ali bacili ni ne tun bɛ e pilasi la n tun bɛ n daji tu nin darapo de kan ni ne tun bɛ e pilasi la n tun bɛ da darapo de fara ka bɔ yen ka na ni mali darapo ye k'a jɔ ka n ka disikuru kɛ mali darapo kan mohamɛd ali bacili taara ka disikuru kalan kiriminɛliw maa jugu maa minnu ko k'u tɛ maliyɛn ye k'u ye azawadenw de ye an fa mohamɛd ali bacili le jɔlen filɛ kidali dɛ an taara a taara kun kelen min na kidali kabakoma ko filɛ mali kɔnɔ koyi an balimacɛ n'o arasibati ye o bɛ ka maliyɛndenw tɔɔrɔ faransi nɔfɛ o o fa n'o mohamɛd ali bacili ye a maa fila a ye bɛ ka kabako dɔ kɛ depi ala ka mali da k'a tɔgɔ da mali la fo bi depi modibo keyita mali in batise ka kɛ mali ye fo bi federasɔn mali kɔfɛ ka bɔ sudan na ka kɛ mali ye n ma maliyɛn ye maliyɛn woloden mɔgɔ de ye ko min ye ko kɛ ko min ye maliyɛnden suma kunmasuli ka tɛmɛ aw maa fila kan ha a ye mali jigila tigɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛbaw la a kabilaw ɲɛbaw la a balimaw ɲɛbaw la an ka sɔrɔsiw kantigɛli e mohamɛd ali bacili ka taga o maaw yɔrɔ i taara mun ɲini kidali e taara mun kelen de ɲini kidali mali opposant jumɛn bɛ yen sumayila ma taga zumana sako ma taga umar mariko ma taga e ye opposant i n'a fɔ olu a bɛɛ ye fɛɛrɛ minɛ e de taara afficher haa i ye mali jigila tigɛ koyi mamɛd ali bali ci bacili ɛmɛnɛla mɔgɔ minnu y'an ka sɔrɔsiw kan tigɛ a ma dogo diɲɛ bɛɛ la k'i waso n'o ye k'i waso ni azawadi ye k'u tɛ mali fɛ i taara mun ɲini olu kɛrɛfɛ nin ye arasibati fa de jɔlen mamɛd ali bacili haa i ye maliyɛn den bɛɛ kunmasuli bi o de kosɔn a taara kidali fana dɛ a ma taa dɔwɛrɛ kɛ yen dɛ a taara kɛ ibeka kɔrɔmatigɛli de ye ka taga perezidan nagosi erebɛliw tora i kana kɛ ibeka fɛ sa mais ka taa ibeka dɔgɔya k'o lagosi ka mali otoritew lagosi e ye baara kɛ otorite min na pendant 5 ans ou bien 4 ans et demi e ni ala cɛ e yɛrɛ tɛ responsable dɔ ye ko dɔ la wa i sera ka mun de ɲɛnabɔ i taara ibeka lagosi yen e ta tɛ e ta tɛ ko mali ko koyi i bɛ mouvement bɛɛ la ko défendre la justice ibeka bɛ lagosi ni mouvement fɛn fɛn ye mamɛri ali bacili bɛ ye o mouvement na u opposant fila bɛ yen o de kosɔn n ko aw ma yanni aw ka taa baga activisiniw ma aw ka fanga tiɲɛbaga u filɛ aw senkɔrɔ bamakɔ koyi fanga ɲininaw filɛ aw senkɔrɔ bamakɔ koyi o de kosɔn ibeka t'a jugu n'a ɲin bɔ ɲɔgɔn na ibeka ka régime t'a jugu n'a ɲin bɔ ɲɔgɔn na ni maa bɛ k'aw menacer bi mamari ali bacili ani musa sinko kulibali olu de ma dogo koyi olu bɛ k'aw kɛlɛ fo aw ka bɔ yen dɛ d'une manière ou d'une autre les autres la modération b'olu ta la dɔɔni olu bɛ sigikafɔ faamuya olu bɛ hakilata dɔw faamuya et puis a taara a taara yen nɔ a taara kuma min fɔ an k'o kumakan k'a la an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ a taara ka taa accord de fana défense ta non seulement a taara kidali mais a taara an bannen bɛ accord min na k'an t'a fɛ mamari ali bacili taara o de défense ta a y'a lamɛn kɔrɔdalize a bɛ koro defasi ta kan an k'a to o la sinon jigilatigɛ don a ye min fɔ tubabukan na a bɛ ka accord de défense ta koyi k'o ma kalan ka ɲa ko ibeka ma maliyɛnw lafaamuya n'o ka ɲa nin mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn nin yɛrɛ bɛ kan kelen min na mɔgɔ t'a dɔn nin yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye maliko la ibeka bɛ lagosi yɔrɔ yɔrɔ nin ma bɔ dɛ a taalen a jɔlen filɛ erebɛliw de ka yɔrɔ la erebɛliw bɛ ka tɛgɛrɛ f'a kuma a bɛ ka ibeka dɔgɔya a bɛ ka ibeka dɔgɔya a bɛ ka ibrahim bɔkari keyita neni ni nin ta tɛ maliko ye dɛ nin ta ye ibeka ko de ye ala sago aw sago est-ce que mɔgɔw yanni aw ka taa baga camarade ben le cerveau ma ko mɔgɔw bɛ ka aw ka n'a ka pouvoir menacela ye mɔgɔ ye o ye nin n'a ɲɔgɔnna si de nin déplacera fo bamakɔ rebelle minnu y'an ka sɔrɔdasiw kan tigɛ dɛ ka taa f'olu ka yɔrɔ la kidali mali drapeau a m'i jɔ mali drapeau kɔrɔ dɛ a taar'i jɔ ɛmɛnɛla kafiri mafiri minnu minnu ni jihadisiw delila ka jɛ dɛ minnu ni terrorisiw delila ka jɛ ka maliyɛndenw da k'u kan tigɛ dɛ ka mali sɔrɔdasiw da k'u kan tigɛ mamɛri ali bacili mali sɔrɔdasiw suw de filɛ ne tantɔ ni su walahi bilahi i ye nin suw lakasi bi mamari ali bacili ni an ka an ka sɔrɔdasiw de ni su ye ninnu bɛɛ lakasi bi mamari ali bacili ninnu y'an ka sɔrɔdasiw de minnu sara emɛnɛla ye maa minnu faga emɛnɛla ye maa minnu faga olu de filɛ nin ye ni su walahi i y'u su i y'u jigilatigɛ mamari ali bacili furuyatɔw de filɛ dɛ i n'i den arasibati anw de b'a fɛ ka nin furuyatɔw ɲɛji cɛ anw de b'a fɛ dɔ ka bɔ furuyatɔ la nin musow de y'u cɛw pɛridi u y'u denw pɛridi u y'u kɔrɔkɛw pɛridi u y'u balimaw pɛridi anw bɛ fɛ ka ninnu de jigila tugu ka mɔnɛ bɔ nin na e de bɛ fɛ e ni i den arasibati aw de bɛ fɛ ka mali ta k'a sen siri k'a bolo siri k'a di juguw ma mɛ walahi aw tɛ se i ma juguya tɛ n b'i bonya n t'i dɔgɔya dɛ i ye min kɛ maa ma deli k'a kɛ depi ne kun ye ne ɲininka ko n ka kali kuranɛ la k'e t'a kɛ ko n ka kali fɛn wɛrɛ la k'e t'a kɛ a n kun bɛ sɔn k'a kɛ koyi bɔn a ye nin lajɛ tuguni muso furula cɛ ma a cɛw taara ɛmɛnɛlaw de nin faga maa minnu ye nin faga arasibati fa mamɛdi ali bacili taara i jɔ olu de kɔrɔ n y'o de fɔ i ɲɛna ibeka i jugu tɛ anw ye ibeka i jugu ye maa minnu ye i y'u ye i b'i juguw dɔn o de kosɔn n y'i ma n ko i ka sabali sinon hakɛ bɛ e kan hakɛ o de e yɛrɛ de b'i yɛrɛ détruire mɔgɔ tɛ se i ma ibeka parce que i juguw i ɲɛ b'u la très bien ka tɛmɛ anw kan mamɛdi ali bacili ye acte min kɛ mamɛdi ali bacili ye ko kelen fana kɛ a taara kidali ka taga ibeka de dɔgɔya yen ka taa fanga dɔgɔya yen nin ye maloya ye koyi ibeka kɛra faden de ye koyi gouvernement n'a ka koba bɛɛ n ma gouvernement délégation ye pour le moment ni n y'a ye mɛ bɔn n b'o fana fɔ an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ ko la koyi voilà mamɛdi ali bacili jɔlen filɛ nin ye a y'a lajɛ dɛ awɔ maa minnu ye nin musow bila furuya la olu de ka darapo filɛ nin e de kun ka k'i daji tu nin darapo in kan mamɛdi o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni mamɛdi ali bacili ye kuma dɔ fɔ yan nɔ seku tunkara bɛ na o yɔrɔ k'a la an bɛ dekɔrtikeli ko kan o fana o tɛ politiki sira ye n b'o fana f'i ye n taara ni général dɔ de ye dumuni kɛ paris directeur du renseignement militaire français a ko n ma bacili i tulo ka gɛlɛn n bɛ nationalité d'i ma i ba mɛ an bɛna o kɛra août 2011 janvier 2012 rébellion fila bɛ wuli mali la an bɛ ta kɛ mali la aw m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ n ko mun de kɛra a donna ɲɛ la k'a fɔ n ye a yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye gundow ye k'a fɔ k'a yɔrɔ dɔw bɛ k'o ye gundow t'a fɔ n'i ye nin fɔ ameriki yan nɔ fbi cia u bɛ taa jigin i ka so k'i minɛ e ka jamana cibagaw e yɛrɛ y'o fɛ en tant qu'ancien ministre ministre kɔrɔ de don koyi madenni t'a ye dɛ ale bɔra ka nin kuma in de fɔ tantɔ ye a ye kuma in fɔ an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ koyi mɛ ne ye kuma in lajɛ ka analyser au fond est-ce que mɔgɔw n'aw kan ka mɔgɔ wele bi k'a questionner o ye mamɛdi ali bacili de ye parce que a ye mali cili secret b'a bolo nin munna ale ma maliyɛn dɔw informer na yanni nin acte ka kɛ jamana cilen kɔ jamana yɛrɛkɛ a sɔrɔla ka na bɔ a ye faransɛw la gosi o faransɛ kolon tilara k'a ta avion na a ka taa kidali mɔgɔ t'a dɔn a bɛ ale bɛ yɛlɛma yɛlɛma de ne yɛrɛ dabali banna an fa de don n t'a fɛ ka kuma dɔ fɔ a filɛ dɛ voilà le mali maliyɛnw ala sago aw sago nin an fa de kumakan ye tan tɔgɔ ye n'i ye nin kɛ ameriki yan nɔ ka nin kuma fɔ sugu fɔ u bɛ faransi wala u b'i interpele n m'a fɔ ko k'i don kaso la dɛ n m'a fɔ ko k'a don kaso la dɛ parce que ɛnjikaw aw bɔra kɛlɛ la aw tɛ se ka foyi fɔ nin yɔrɔ kan parce que kunfin de bɛ défense ta cogo tɛ mamɛdi ali bacili la non il est indéfendable a ye mun kɛ c'est la honte nationale maliyɛn yɛrɛwoloden n'i ye nin ye a bɛ digi i la walayi fo n'i tɛ mali fɛ maliyɛn a filɛ dɛ aw bɛɛ y'a ye sa dɛ a taara an bɛɛ jigilatigɛ kidali a ma taa dɔwɛrɛ la dɛ a taara ibk kɛlɛlikan de kan ibk anw y'o de f'i ɲɛna maa ma n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ in kɛ i bɛ ibk gosi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ faransi gosi o yɔrɔ la mais ka taa ibk kɔrɔfɔ i tɛ faransi kɔrɔfɔ ou bien ka taa faransi kɔrɔfɔ k'i tɛ ibk kɔrɔfɔ e ta ye ko wɛrɛ de ye e ta tɛ mali ko ye docteur umaru mariko y'a fɔ dɛ ibk ni faransi de bɛ gosi ɲɔgɔn na olu fila ibk anw bɛ i kiritike de i k'a to anw ta la an t'i kiritike ko k'i gɛn ka bɔ fanga la aa fanga ɲininaw bɛ yen koyi ne t'olu yɛrɛ fɛ koyi n y'u kiritike awa n t'u ka kan na awa n ka objectif tɛ ko k'a fɛ mais an b'i kɛlɛ de i b'a to an ta la de ni ko ko faransi de fana ka d'i ye an b'i ni faransi bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ non o tɛ se ka kɛ le mali appartient aux maliens maliens de sigi awa i b'a to maliens de ta la diyagoya ni ce o de cikan tun bɛ n bolo k'a fɔ mohamed ali bacili ye maliyɛn den bɛɛ jigilatigɛ i ye samori ture su i y'o lakasi i ye modibo keyita su lakasi ɛ mohamed ali bacili e y'i den ras bath aw de filɛ ko mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ dugukolo kan aw filɛ k'a kɛ koyi awa aw tɔgɔ donna histoire la koyi hali aw fu fa fu bɛ nin ye n bɛ bɔ kuma la ala ka hakili ɲuman d'i ma